nọ nini nde ụkwụanị tv kete ni nwata oge ganini anyị kwuni banyere ele ọnọdụ ụkwụanị na igbo dị ebe a ekwuru okwu na beruo ebe fụ nwanne anyị

ekwu okwu kene ka anyị marị our our position true position ya bụ ebe ele ife nọdụ na ebe ụkwụanị na igbo dị eshi ndị aka that is our position na ebe okwu biafra na ọ na-ekwu eshi eshi ndị dị keta adịkwesa ka osesi nwanne anyị bịazi nde ụkwụanị tv ka ọ bụ ihe ka kọwa ele ọma na iru ya bụ nwata ife ndị oyibo kpọ na history banye ụkwụanị na eh, biafra ka okwu biafra agitation na dị nanị ka anyị mara ebe ụkwụanị kwụrụ ebe anyị turu na ebe okwu biafra na dị kete na dịwesịrị na nwanne anyị bụ reverend dr sunday anyadigwe bịa nde ụkwụanị tv ka ọ bụ ihe ka kọwa banye

kọwa ife si na-ebusi mba na ndokwa ka ụkwụanị abụ na ife wee wee atakịrị na gbaa ee, agha biafra dị narị nwanị ndokwa tv oke mara nụa ya nụọ ere na-akọ akụkọ na anụ ọmụ ịkara ihe eke akọwa nke bụ position ụkwụanị ya bụ ndokwa sị ho n'ebe ee, ụkwụanị ke biafra nọd chinere ọdị na eshi nde emekebe steeti ee nwanne nụ a nụa anyị bụ ụkwụanị ndị igbo bụ ndị igbo oge ojinmaba eru ndị Igbo afụ erue na ọnọdụ we dị n'ime Nigeria foshiwe na emeguru we yewe jini kwushi we ka anọdịrị ke we the 30th of uh, May 1967 ya onye chiwene onye isi agha we bụ Odumegwu Ojukwu jini kwushi ndị Biafra ya ka anọdịrị ke we ọsa ndị igbo ejiro na anachi ụka kewe ka ọsa ere nụ ebu na agha nụ bụ iru eshi ka agha nụ jin maba anọdị bụ agụ onwe oge ụkwụanị nụ na ọsọ ụwa amarịsị we bụ ndị igbo ụkwụanị bụ ụkwụanị ndị igbo bụ ndị igbo and ya shi na ebosi agha nụ ibu eshi ụkwụanị afọ na aka agha aka ya agha kere
ajin ee eh, kese bụsi ndị igbo na-ekwusi ya ya bụ sị anyị bitre n'uwe ya gbaa agha nọ n'inutero na akọwa kịta na sị eh, ndị Ukwuani na-ekwusi iwe bụ Ukwuani sụwa bụ igbo si ya bụ anyị na-achọ ka anyị gboro enwe anyị si anyị a dị n'ime we si kọba egwu naijiria na-atụ anyị kọba egwu agha na-atụ anyị si na-ekwusi anyị abụ ndị eh, biafra onye igbo ka bụ onye ndị mmarụ kunu kukenu ya bụ sị onye wa amarị ife ndị oyibo kpọni history of Nigeria ke ha jini ma be enwe independence Nigeria kebeni ụzọ etọ anyị nwene three regions northern region western region ni eastern region anyị ọsa ndị na we na-akpọ delta ni edo kete ne dini western region western region ka anyị dị awolowo chief ọbafemi awolowo bụ onye anyị na-eso chinebo sị ijeje ne akwụkwọ ndị we jeni pụsata na school beruni 1960 ọsan ndị dị na na-akpọ enwe we si we jeni school before 1960 n'ime 19 before 1963 n'ime delta n'ime edo kete certificate we na-eridi western region anyị dị na western region anyị adị na igbo anyị adị na igbo then oge oruni 1963 wa bịa be create zi wa bịa be meme zi ofu region ọzọ ime western region ke we ji ma be ewo bụ se mid western region onye dị dị bụ premier anyị oge ke bụ ọsadebe dennis ọsadebe na asaba onye asaba now oge nu wee mefu ni midwestern region and one kenyi pe ndị igbo nọ na eastern region ndị yoruba nọ na western region ndị hausa nọ na northern region onwego eji na-ekwusi anyị bụ ndị igbo ya chi na-ebusi wa bịa be ka ebe ndị biafra bịa be biro na-ekwusi wee ka nọdịrị ike wee

wee na-adọla anyị na-etinye si anyị dị bụ ndị Igbo ma anyị dị na Midwestern region oge a na-ekrete wee kwugide na chi mgbe wee wa bụ ekrete na weri ndị ụka Ụkwani ndị Agbọ ndị Asaba weri we tinye ni Eastern region nọ sị anyị ncha bụ ofu keshwe bụ ikwu na Bụ ndị nọ bụ eri bendel. ndenụ ndenụ bụ midwestern region then shi na midwestern region oge creative na steeti beru na o- oge ebiro na echusefa ka adịghị na chusefa anyị shi na midwestern region to bendel steeti na shi na bendel steeti kwa ejiri abịa ke ebe ji ajiri abịa enwe edo steeti na delta steeti kịtanị and edo steeti na ebe ajini bịa nwere fa Edo steeti na na eh, Delta steeti bụ anyị dere anyị nwe ni Benin province then anyị enwe Delta province so be shi ni Benin bịa Del shi ni Delta province bịa ya jini nwe Bendel ị na-afụ ebe efa Bendel jene pụsa ebe nụ ka o jene pụsa then wabe ebe ọ na-ekreti more states then ya wa jini kreti Edo ni Delta ya bụ Edo dịbụ Benin province mm. Delta dịbụ Delta province

Ndọkwa bụ the beautiful bride hmm. oge Shagari bụ president in Nigeria from 1979 October 1 to December 31st 1983 Shagari na-erule enyi under NPN National Party of Nigeria hmm. oge nụwa ọ dị Zik

dị na Anịọma ya bụ ndị Asaba ndị ya bụ Anịọcha na Oshimili na ndị Ịka si ndị Ndọkwa bịa join we bịa kpọgbame ka e kreti Anịọma steeti ndị Urhobo ndị Isoko ndị Ịjọ sị wa na we kanị onwe ndị Ndọkwa kanị nọme sị ka e create we ndị Ndọkwa join we create coast state. Ndị Ụkwani ndị Ndọkwa si okay ọ bụrụ si unu ndị Anịọma kwu si anyị join unu anyị soro unu ka anyị create Anịọma steeti si capital ya ka dị na Kwale. Ya bụ Ụtagba Ụtagba Ogbe ndị Ọgwashị ndị ee di na na-ekwusa anyị join we ka anyị ọsa ncha akpụgbanwe ka anyị bụrụ ndị coast steeti chi kapital ji ka dị n'ime Utagba Ogbe hmm. ebeni ka ọ dị ji na gwenje hmm. bụ oge nwa na-eme ebe ndị nụ ndị Ọgbarụ na Anambra steeti ya bụ Ọnịcha hmm. so wa bụ ndị Igbo nụ we shiri na Idu bịa sise n'ebe nụ so wa ike bịa bekwuru ndị nwene we dị ni ụka Naija ke enyi ya bụ anyị ndị Ụkwanị eh, Asaba ya bụ Aniọcha na Oshimiri so bịakọba ekwuru we nụ abụ ndị Igbo bụ ndị Ọgbarụ hmm. n'oge ke oge kere a na-ekwu na Zik dị ndụ oge kere anyị na-ekwu na Ojukwu dị ndụ oge kere anyị na-ekwu na Ekwueme we dị ndụ ndị nụ bụ ndị ndị na-achịgide Igbo n'oge ke o nwe oge we ji na-ekwu sị ndị Ọgbarụ sị kesh unu na-ekwu okwu kene unu bụ ndị Igbo kesh unu je ka ị na-adọsị unu je ka abịa bekwuru ndị agharị ụka Naija kere bịachizi ụka anyị bụ ke ngwashi ofu Zik bụ onye Ọnịcha. Hmm. ya bụ si eka ya dịrị na ndị na-ekwuzi ka anyị jọ na anyị bekuru ụmụ ikwu anyị n'ebe enyi hmm. na wa abụghị ndị Igbo so hmm. ka ị fụ asị onye na onye dịka ele anyị kwuru n'oge ezi onye na onye dịka ekwesị eh, ndị ọkwa eh, ndị ọkwa akọbụ Ụkwanị bụ Igbo ma amarịfụ na ebe
ọdụbụ nọ dị kịta na si the Biafra agitation ọ dịka on and we na, we na fight igwe igwe ọ bụ otu otu o meza sị Naijiria ka ichibu ikebegide adịgị ekwu okwu o so ka echi kebe kebe ikpe ikpe ndị na okenye ekebe same de ikpe ndị Naijiria ka ee Ụkwanị dịka dị dị na-erunu okwu kene ajụjụ kene jone ịlọ dị n'obi ke nka shari ya okay ọ bụrụ adị ndụ unu ndị tineka si ndị Igbo nọdịrị ke we hmm. iri na we na anụ onwe na ife dị we na obi aka iwe na afọ ijesa mba na Igbo ya afọ ka aka iwe na afọ hmm. ka ị na-esi ele ọchịchị dashị n'ime Naijiria wa dị na-eti we na ejigbo ọchịchị o beru we chifu we hmm. so we ekwu sị we ka anọdịrị ke we ekebe kwụsị we ebe anọdịrị ke we o we ebe enwe we ke we obodo dịta dịka eh, USSR wee kebewo na hmm. wee kebewo eh, i jeshi Egypt na Eritrea wee kebechiwo na akịta a na-ekwu okwu bene north sudan and south sudan wee na-ekebe so and brexit is agasịrị ọ na-asị eh, eh, brexit so ọsa ndị na na wee kwụsị wee ka nọdụ ike we nsogbu adị bụ ajụjụ ịjụ nsi te na ụka kee ndị Ụkwanị je ka abanye Hmm. ajụjụ kenu ọdịdị ike ọdịdị nwata ketem ọ bụrụ sị anyị enwewo ndị na-edu enyi na ịnị ndọkwa dikere n'ụwa nwetani eh, Ọhaneze ndị Igbo Isoko Progressive Union Arewa Arewa and so on Afenifere ọ bụrụ sị anyị enwewo ibe n'ibe ndị nụ na-achị anyị ni nebuseni si na ọ bana anyị uru ebe ka anyị na-aba ya ọ bụ na ọba ya na nkịtị bụ ebe na-aba ya anyị uru bụ ọ bụrụ si ndị ndị na na-ekubu umi ma e na-eku ma anyị bee n'Igbo ya bụ na ọ bana anyị uru dee anyị ka abụkọ ndị minority hmm. anyị banye n'ime minority na ya bụ na onwekọ ife na-eru enyi eka na ee ka bụ ọ bụrụ sị ekekebe na ịna anyị nwetani zone by zone na ọsọ nsị ka anyị bee na south south ya bụ ndị Niger Delta abee na Niger Delta ife na-eru enyi eka anyị na-apụsa yowe dịka ketene ndọkwa shi nne ndọkwa enwere ife na-anọchi wee wee kwesị wee kwụsị wee ka anọdịrị ka wee enwe ike bigwesi as a state ya si na ebusi onwe na ofu oge tiri na oge ke Shagari nu nkwuni na oge eri hmm. si oge ndị coast ndị na-agitate for coast state kwunichi ndị ndọkwa baba na we ndị ee eh, anyị ọmasị ndị ndọkwa baba na we ndọkwa si wee ka enwere their own state na ọsa ife na-esere wee nwewo mmanụ wee nwewo anị wee ji ruo ogo wee nwee ọsa ife na-esere chue ka enwe ndọkwa state maka na anyị nweru ọsa ife oge ndị a ka anyị nwenu ndị anyị nwenu o, ndọkwa eh, eh, elders eh, is it eh, eh, thought elders eh, no, there's a forum eh, ndị ahụ na-ekwu anyị anụsị anyị amasị ife dị anyị n'obi kuwe kuni so n'obi ndị igbo wee wee kwụsị wee ke wee ke were enyi tie n'ikewe anyị na wee na-adị nọdị na tebụl e. anyị ekwue e. ọ bụrụ si ife nụ anyị ka ekwube bie ka si na ọ bana anyị uru anyị soro wee hmm. bụ ebe ekwu anyị gwaji na ife achọ na ife achọ bụ ekwemi wee jeri kewe anyị aba n'ikpo ke na ọ bana anyị uru bikos ebe anyị nzuzu nzuzu afịawa anyị abụ ndị igbo after all,
anyị abụ ndị igbo after all dịrị iche iche ee eh, ọ bụ ya si egba ọgụ biafra nọ si ịdị ụlọ egba nọ ya nke kụrụ anyị nweta the experience

bụ anyị wee nweta uche n'oge ke oge ife nụ meni ndị ụkwanị afụna aka ya agha kenu dịka ele ndị ọzọ fụnị maka ni ndị naijiria amarịwo si anyị abụ igbo ndị igbo ya si n'ụbọchị ndị na-ekwu si we bụ ndị igbo wee fụna aka ya dịka ndị agbọ wee afụwa aka ya ndị asaba wee afụwa aka ya ndị ọgwashi we nụ wa afụwa aka ya but ụkwanị afụna aka ya ife amana na bụ ndị awụsa igbo bu n'ụzọ gaa wa gasawo gasị obiarụkụ gasị amai shi ogume gasị ụtagba gasị ụka ọkpai krọsụ na-eji ụka kewe oge ndị naijiria bịachini wa bịawo gashi ọsa ndị nụ gashasị ọsa ndị nụ na-eje but wa be eru ụka ọkpai eruwedị ka across ụka ruwedị nọ n'ụka ọkpai na abọ bụ ụka igbo eruweje krọsụ

wee nwee steshọn na obiarụkụ ka obinọmba wee nwechuo nweta na amai ụtagba ka wee dị ka na enwe gacha ụka ndọkwa east oge ka dị ka ife i kwunu ee buhari fụfọ dị ka aziza bụ nwata arụgbe wa kpọ kaptịn bọmbọị n'oge ka ọ bụ kaptịn n'oge ka mmadụ dịka Obasanjo wee bụ wee bụ ndị na-akọmandị the last uh, uh, thing of command bụ third marine commando ya wee bụ ndị uh, captain uh, general efiong surrender Igweriye in 1990. Ya bụ- 1970. ya bụ kenu we na-use the teritori ndị ndokwa nation o nwe ife ndị ndokwa nation megian kwee chụfụgide agbasi obe ya nọrọ n'ụka kwuo na-anụ ndị igbo ọgụ ụkwanị na ele nweru n'uche ruo mee nke kọwa ụkwa hmm. na achọ na-ewe maka onwe ife ya bụ anụ na anụ anya ọgụ bụ oge keu ofu ife mfụni na mme nke nyarị mmeni n'oge ke bụ anyị ndị Ndokwa dị na involve onwe enyi na afịa iwu ya bụ illegal business wa dị kpọa ke bụ ụwa afịa iwu n'uwe na-eje ndị ndị naijiria wesịrị n'ife kpọni economic blockade ndị igbo onwe eriweji nweri nnu siga ada ataba ada mmanya ogogoro ada so bụ ọ bụ ofu ife Chief Obafemi Awolowo Ihe a dị bụ ọ- ọ dị nị the tik- eh, think tank of eh, General Go- eh, Gowon as at that time na-elead ndị Nigeria so o wesịa that policy ya wa ji na block all all those eh, people eh, so ndị ka enyi ngedewenu afịa wee bido ọdịdị ka exporting nnu siga ataba wee na ife ndenu ndị igbo n'inwe na across na-eje ụka kendi oke wee na-ebuje n'ụwa wee na a na-ebuje n'ile so ọ bịa abụrụ sị mkpụmkpụ enyi dị bụrụ casualty wee gbunuwe maka na ifife ndị nụ because wee nwee agbagbufue ya bụ ebe ka ndị ka ji na-enwe ike mee igbo casualty but sị wee nọ n'ọgụ n'ime obodo ee Ndokwa ọ daa afịa iwu ndị na azụ wee gbuo ndị ka enyi bụ egbu echi na were nụ maka ọnị ife ka wee kwụsị egighị oche ntị ya so n'ozu na mmụọ bụ ọ bụ business dịka ekpenechi ndị mmadụ ọ dịbụ kadị bụ okwu ikpeazụ nwere ihe ndị nọ na-ekwusi ee ọ gwasị anyị bụ ndị igbo sandị ọsị biafra ka dị sanyị ka dị nye ụka ndị igbo nke bụ ndụmọdụ nwe nwere ihe ka ma ndị rụrụ ee ndụmọdụ nwe na were ihe wee bụ sị wee na-eje nkọnkọ wee na-eje nkọnkọ bụ sị ọ bụ sị nọdị na ee iburu phone ebiri na-ekwu na kọbụ iburu ee ije esi WhatsApp kọbụ social media ụwa dịka ife nkwuru n'oge ọdụ ndị igbo kwusi wee ka anọdụrụ ikewe bụ echọ na anyị ngwe wee bịa ndị isi wee ndị nụ bịa bekwuru ndị isi ụka ka enyi dị na anyị anọdị ọsa ncha anọdị kwue n'ofu tebụl ife eku na ịbanye na anyị wee kwu na anyị na-enweri bụ anyị na wee kpọgbame ọ ba anyị enya anyị soru we n'ọ bana anyị enya ndị eku na ike bana anyị enya anyị soro ndị awa hmm. anyị ka ekwu na sị eh, eh, ka anyị soruwe ụwa and ije nne ndenụ na-eje nkọnkọ bụ ndenụ wee ndenụ na-emara ebe o shi na-ebịa ndị na-ewu ekuku ochi anyị bụ ndị igbo anyị abụ ndị igbo maka na o nwe onye ụkwanị onye ọkwa ka ọ bụ onye rufu n'ife

anyị bekwusi anyị ekesoruwe anyị bekwusi anyị na-esoruwe oke ndị ahụ na-achọ ni wee bịa ndị ka enyi abịa anyị anọdụ ni anyị kwue ọ ba anyị enya anyị esoruwe n'ọ bana anyị enya anyị esoro ndị ndị nnukwu nke ba na anyị ọ bụ ọ- ọnọrị na ọnụ efu ụzọ na e- e- edeli a- asịrịkwa anyị etinye map sị ụwa ụkwa na map ụwa ụwa oge ndị nụ agarịwọrị anyị ekpufu enya anyị ekpufu enya ọ bụ ndị we shiri na anyị tie shiri itie iyu na onye ku na iji mgbaba shiri ntị ka ọ bịa za na efa mba amarịme so onye shiri na ụkwanị tie shi anyị na we bụ ejinu mgbuka dịka biafra republic na bụ ọbịa na mekwuru enyi ọ na-achọ ka o zuru enyi ya ezugbokwanị ya ọ na-achọ ka o zuo enyi ọ na-achọ ka ọ gwa anyị sị ya ka na anyị nwee okike si ebe n'ebe ife n'ife okuni na-eme bụ ya ọ dịrịnụ ọ dị mma na- n'okpu gbame nchọrọ ka ihe ka nnukwu mmewe mara si na dịkere isi ikwu na gba ọdụ si o- si na mbiri ose onwetu egba ụkwanị na igbo dị dị gbame na bifo ka inwe ka steeti ka egba kịtị gbam shi ni mbiri ose Ndị Igbo dị n'Eastern Region. Ndị Hausa dị na Northern Region. Anyị bụ ndị ụkwanị anyị ndị na na-aza delta steeti na anyị ndị na na-aza edo steeti ọsa anyị ncha bụ western region beru na 1963

adị n'etiti n'ebe wee wee kwune si mid eastern bụ ụzọ erinu anyị dị ni dị ni midwestern state midwestern region ka ọ bụ western region onwetu oge zik na-achị wene na oge ndị ahụ kọwasa ndị igbo ndị nwafọ orizu we and so on kwuni si ụwa ndị na-ana abụ ndị western region hmm. wee kutune wee kutune si anyị na wee bụ so anyị bụ igbo wee kutune ya bụ uwe ndị igosi oge tie na-ekwe igosi oge tie ni ị marị hmm. igosi oge tia n'ịdị na ajụ ajụjụ igosi oge tia weri ni si wekanị narụwe marị dị n'ekwu ọ bụ na si ni mbido se ile nigeria dị onwetu oge ajị na ịdị na ụka ka igbo onye anụ akara okuzi ekete yime ị fọnụ si ụkwanị bụ ụkwanị onwetunagba ụkwanị dị n'okpuru igbo kịsa nakwa na-achọkwa tie si ụkwanị dị n'igbo na-achọkwa osokwu ka e gesi were na-azụ anyị inyi na-etie si anyị bụ igbo si anyị na-achọ ka anyị lefu onwe anyị si anyị adị n'igbo because anyị aṅụsị anyị bụ minority so a na-achọkwa anyị chiri onwe anyị tinye n'okpuru ndị south south na ọ gasị we bụ ndị nwere oil Chitel Sifenechi na-ekpete onyinyo bụ iziokwu ụda na-ekwu na-esi webe ekwufue egwu adị na-atụ anyị si anyị ka ezoru ka anyị kwụsị ụwa na ngasa anyị dị ntịkere si anyị bụ ndị Igbo bụ anya mọsọ anyị anyị abụ ndị Igbo ebe ime ọnụ kpekpekpe na-ekwu ada anyị na-asakpafọ ọnụ na-ekwu ka ụnụ marị si ụkwanị bụ ụkwanị igbo bụ igbo ka onye iwe na-ewe bada anya na anụ ọgwụ n'ime ya o a na-ekwu edawa ni mmarụ ma ebe o si na pụsa egwu atụ a ya na okufue egwu ka atụ asị ndị ma ga-ekwusị na ya ikwe na osi kọba ụfọdụ na-ekwusị na-ekwusị abụ m onye igbo bụ efa m bụ uche ụfọdụ si na-ekwu si abụ onye igbo bụ na-ekpu okpu ufie bụ okpu ndị ufie bụ ke ndị igbo o si na-egbụrụsị ọsọ anyị na-eyi ofu ka egwu kọbara na eme ofu ka omenala si na-esela sọ sancha bụ ofu mma kọba sancha si na ofu ụzọ pụsa onye na ebe o site na pụsa amarịwa onye na history ya amarịtawo erunu mmanya na history ụnụ ka amarị ke enyi ka ebe ikpe bada ibu aza uche ma aza uche ee ịkụsị bụ nwere ekwensi bụ mgbasi nwere mgbe gwurugwuru esi nkụsị mbụ onye kwana si esela si iwe m ji nile ekwue na asa abụm onye igbo biko anyị bụ ndị ụkwụanị unu bụ ndị igbo ka e wee si na-ekwesị for now sa na abụ awa naijiria anyị bụ ka ọwụ naijiria bado egbe kwurisi ngwa ụwa anyị ka bụ awa naijiria ka onye naijiria bado egba nọ anyị bụ ka ofu unu ene ndokwa tv efa m bụ uche sam adịba bejeme n'oge ọzọ isiokwu ọzọ dịka si n'ọsọ enne na ntị n'enya ka aka wuse kọnụ nene ndokwa tv bado oge ọzọ chike n'anya na nne ndokwa tv a mara onye na-akpara ụka na ụlọ na-asị bụ ofu nwa nna anyị bụ dọkịta Sunday Anyọdigwe naanị o